balima maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum aw denkɛ n'aw balimakɛ jaje jara ni dɔw ko black lion dɔw fɛnɛ ko king jack a bɛ tunkaranke tv sanfɛ balimaw bi an bɛ yan nka bi ta in ani don tɔw ta tɛ kelen ye bi invité dɔ b'an bolo min a bɛna fɛn caman fɔ aw ye nka yanni o cɛ an yɛrɛ ka invité ye jɔn ye mohamed sidibe maliyɛn don a si bɛ san bi duuru ani san naani na a sigiyɔrɔ bɛnnen don cote d'ivoire ma a yɛrɛ bɛna don fɛn caman kɔnɔ k'a ɲɛfɔ aw ye na an ka jɛ ka mohamed lamɛn balima maliyɛnw aw ni ɲatuma ala ka sababu ɲuman k'an ye gɛrɛgɛrɛ ko ani masiba ko ala ka don an n'a cɛ ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔfɛn ye ɛɛ bi vidéo nin vidéo spécial de don parce que tunkaranke tv journalistew de wulila ka se n ma tunkaranke tv minnu sigilen don depuis amérique wulila ka se n ma ka ɲininkali dama dama kɛ n kun na ko n ka olu jaabi sani n bɛ se ɲininkali jaabi ma n b'a fɛ ka foli kɛ maliden cɛman denmisɛn mɔgɔkɔrɔba muso min bɛ mali kɔnɔ min bɛ mali kɔkan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni o tɛmɛna n b'a fɛ ka n ka foli lase maliba yɛrɛ ma notre maliba an faso maliba n b'a fɛ ka foli lase ale de ma ɛɛ Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ, an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala ka Mali bɔ dingɛ nin kɔnɔ, Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye, Ala ka Ala ka hɛrɛ kɛ maliden cɛman, musoman, denmisɛn ani maakɔrɔba, Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye, Ala k'an bɛɛ ka ɲinifɛnw fɛn o fɛn ni Ala ta bɛ taga ɲɔgɔn fɛ Ala k'o bɛɛ nɔgɔya an ye. Ɛɛ ni n banna o foli la n bɛna foli lase chose tunkaranke tv journalistew ni tunkaranke tv a filɛbaga mali kɔnɔ mali kɔkan diɲɛ fan tan naani bɛɛ fɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye balimaya foli ye ni k'a ye aw wulila ka se yan bi adamadenya de don donc ala ka aw sara aw ka déplacement na vraiment ala k'aw sara a foli da wɛrɛ tɛ ne fɛ quoi a bɛnna n ma a diyara n ye k'aw bɛna ɲininkali dama dama kɛ n kunna n bɛ se k' olu jaabi Ala barika la ma ɲini ala ta fɛ ala ka se ka jaabi nɔgɔya ye jaabi jara kelen min de bilasira ka misi jara i jara i ko i tɔgɔ ye jaaji jara i dɔ bɛ wele bilakila dɔw bɛ wele kin bɔn min minɛ n terire se o ye bilakila ye bɛ bilakila ta kuwa bon Black Lion comme n tɛ anglais mɛn ne hakili la o ye jara finman de ye bon jara finman ani jara jɛman o jara wuleman o ne hakili la nin bɛɛ danger misi ma quoi surtout e dun nana filacɛ fɛ ko i bɛna i bɛna fulakɛ interviewer o de kosɔn n ma se ka taa n'e ye wɛrɛ la dɛ n bɛ to n'i ye yan de an bɛ bi ta kɛ yan la ni y'a n'o tigɛcogo ɲɛna aa siɲɛ wɛrɛ peut-être an na se an na taa wɛrɛ dɔ fan fɛ hali ni wɛrɛ tɛ n fɛ an na taa interview kɛ dɔ ka wɛrɛ da la mais n siranna o de ɲɛ i ka Black Lion ya ɲɛ o de kosɔn n nana n'i ye yan donc hali bi Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la ala ka baara taga ɲɛfɛ i jara bon euh, monsieur jara je pense que i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ o ye euh, ko ne ye jɔn ye ne ye sidibe mohamɛd amadu ne ye maliyɛn de ye ka wolo mali la ka mɔ mali la Bon bi n sigilen don kɔrɔwari yan so si ne a bɛ na san sɔsanse o san bi duuru ni san sabali kan n sigilen don kɔrɔwa mɛ n sigilen bɛ a bɛ jan I ye n ɲininka ko yala n ka tunganfɛ taga nin senfɛ n ka gɛlɛya jumɛn sɔrɔ n ka expérience jumɛn sɔrɔ n'o ye hakilinaw ye bon n b'i jaabi directement k'a fɔ de tunganfɛ taala kɔni i bɛ bɔ a bɛɛ de kan N'i ma ɲa k'i bi taa tungan na i bi bɔ a bɛɛ le kan. I bi bɔ gɛlɛya kan i bi bɔ nɔgɔya le kan. Aa tungan kɔni je peux dire que à 80 pourcent a bɛɛ bɛ daminɛ ni gɛlɛya le ye. Bon nɔgɔya le bi na kɔfɛ. N b'a ɲini Alahu Taala fɛ maliden fɛn o fɛn ni a bɔra ni min b'a fɛ ka bɔ Ala ka nɔgɔya kan an bɛɛ ka tunganfɛ taga la gɛlɛya a sugu ka ca bon mɔgɔ min ni i bɛ taa moyen de transport bɛ ça dépend du moyen de transport quoi min bɛ taa kari la min bɛ taa mobili wɛrɛ mobili wɛrɛw la minnu bɛ taa ji kan Bon a bɛ se ka kɛ cɛnni bɛ don i ka bolimafɛn na bolimafɛn bɛ cɛn n'aw ye a bɛ wagati yɛrɛ min kɛ sira fɛ peut-être e kun kan ka se 2 ou 3 jours i bɛ se ka semaine kelen semaine fila kɛ i ma se i seyɔrɔ la bon o bɛɛ ye difficulté dɔ ye bon difficulté wɛrɛ minnu fana bɛ yen o bɛ baara ko ta fanfɛlaw de la Parce que ni i bɔra e faso kɔnɔ k'i bɛ taa baara ɲini n'i sera baara ɲini yɔrɔ la baara daminɛlen le ye sisan pour que baara bɛ sɔrɔ o y'a dama gɛlɛya ye bon baara fana sɔrɔlen o t'a bannen ye dɛ parce que a bɛ se ka kɛ i bɛna ka na bɛn chose balima dɔ ma min bɛ se k'i dɛmɛ ka baara ɲini ka di i ma i bɛ se ka bɛn ni i lɔnbaga dɔ ye o bɛna baara ɲini ka di i ma bon ni i ma taa bɛn ni ala ɲɛsiranɲɛ mɔgɔ sugu dɔ ye a caman bɛ a gɛlɛya fanga bɛ bonya parce que o bɛ i utiliser le n'o k'i utiliser u u ta ta ta i kun u yɛrɛ ta ta ta dɔw ta ta taa u bɛ se ka caya i ta ye bon i bɛ t'o la fɔ ala bɛna n'a ka alaya ye ka na ni nɔgɔya ka nɔgɔya kɛ o bɛɛ bɛ ban o tɛ mɔgɔ bali k'i tɛ a accepter quoi i b'a accepter I bɛ baara kɛ dɔ bolo don dɔ o y'i ka pat nɔ ye o sera a bɛzuru kɛ a bɛ ɲɔgɔn kan sanj bɛna don ko la qu i bɛna k'i yɛrɛ ka pat don gɛlɛya min kɔni i bɛ bɔ de bɛ bɔ so don min i bɛ bɔ ni gɛlɛyaya o de ye kuwa i bɛ bɔ ni o ye la fo bɛ sa bala tɛ n'i bɔra i faso la ka ban kɔni i b'a dɔn k'a fɔ de peut-être n bɛna min sɔrɔ ɲɛfɛ i t'a dɔn mais ala le b'a dɔn a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye mais gɛlɛya min b'a la ala dɔrɔn de b'a dɔn ala fana de b'i bɔ o gɛlɛya la bon comme waati korolen don an bɛ su pa que ye kisi fila de pose ɲɔgɔn fɛ ye i ko n ka espsi jumɛn de sɔrɔ n ka tungafɛ taama na n ka espsi min sɔrɔ aspsi ka ca parce que ni ko ko bɛ n da don a bɛɛ la sa k'a bɛɛ fɔ bi ala ni waati koro de kosɔn aw kɛmɛ ka tan min ni o ye tunkarake tebe debi anmeri aw kɛmɛ ka waati ni min koro ka di yan bi bɛna don aw ka tan kɔnɔ kuwa Sen n' an ko ko an bɛ an don gɛlɛya ni ɛsiransiw la an bɛ sɔn ka t kelen k' la qu mɛ waati min di waati kɔrɔlen don n kɔni n a ɲini ala ta fɛ ale bɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bɔn ɛsi min' ye ɛsiranso sɔrɔ ɛsina a ka ca parce que n tun t'a dɔn k'a fɔ de adamaden n bɛ sɔn ka ko dɔw kɛ bon e yɛrɛ bɛna a ye i ka taama ni sen fɛ adamaden b'o kɛ bon euh, ni i ye fɛn sɔrɔ peut-être i kan ka don yɔrɔ jumɛn fɛ i man ka don yɔrɔ jumɛn fɛ i bi o bɛɛ dɔn bon expérience a ka ca quoi Ɛɛ parce que i bɛ i ka jamana i bɔra jamana min na i wolola yɔrɔ min na ka mɔ yen o kɔni o expérience bɛ i kunkolo la ɛɛ i nana jamana min na n'i y'a kɛra jamana kelen a kɛra jamana fila a kɛra jamana saba ye i nana o min na o fana expérience bɛ i kunkolo la donc expérience a ka ca a bɛ hakili di mɔgɔ ma i kan ka don yɔrɔ min i man ka don yɔrɔ min a b'o bɛɛ hakilina di adamaden ma Bon monsieur Jara Jaracɛ i ka ɲininkali sabanan je crois o ye ko ladilikan jumɛn bɛ n bolo ka taa se ka ɲɛsin tunkaranke denmisɛnw ma minnu bɛ tunga fɛ ani an ka ekɔliden minnu bɛ Minnu bɛ mali la minnu bɛ mali kɔkan i ko ekɔlidenw y'a dɔn minnu bɛ mali la minnu bɛ mali kɔkan a bɛɛ de b'a la donc an b'a commencer chose tunkarankew la ni o y'an ka diaspora denmisɛnninw ye ladirikan min bɛ ne bolo ka a lase an ka diaspora denmisɛnninw ma o tɛ ladilikan wɛrɛ ye ladilikan min bɛ n bolo o ye mun ye adamaden i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ quoi ni k'i yɛrɛ dɔn ka i faso danbe dɔn c'est à dire i bɛ se i ka kow kɛcogo la. ɛɛ n bɛ min ɲini tunkaranke denmisɛnw fɛ ɛɛ u bɛ jamana o jamana kan u k'u jija u ka jamana nin u b'a a sariyaw labato ni jamana ka sariya min fɔ a b'a jija cogo bɛɛ la a bɛ jamana nin sariya bato jamana sariya batoli a première des choses o ye mun ye o ye papiye ko de ye sɛbɛn n'i y'a sɔrɔ u ka jamana ka ta k'a fɔ de ni i nana anw ka jamana kɔnɔ i duralen de bɛ i ka sɛbɛn nin ta donc n b'o ɲini balimaw fɛ n kɔrɔw dɔgɔninw ani n denw fɛ ni a bɛ jamana fɛn o fɛn kɔnɔ a b'a jija a bɛ u ye papiye fɛn o fɛn ɲini a b'a jija dɔɔnin dɔɔnin a bɛɛ tɛ sɔrɔ siɲɛ kelen mais a b'a jija a bɛ papiye ninnu ta n'a ye papiye ninnu ta aw yɛrɛ bɛ lafiya donc papiye ko a man nɔgɔn Parce que papier ko in yɛrɛ bɛna to ee n da bɛna se yɔrɔnin dɔ ma ni o ye an yɛrɛ faso ye bon mun de b'a to chose euh, papier ko man nɔgɔ ee i bɛ taara jamana min na a papier man nɔgɔ ko n bɛna se yɔrɔnin min ma o ye problème dɔ de bɛ an ka passeport ni an ka carte d'identité na, n bɛ profiter chose Jara vous m'excusez hein i bɛ sabari parce que ko o ko ni a ye adamaden degun quoi a y'i balimaw degun ni i da bɛ se ka porokoto ka se a ma yɔrɔ dɔ la i b'a fɔ quoi carte nina ani passeport olu fila don ɲɔgɔn na dɛ o de kɛlen bɛ ka pba lase ma ali an bɛ a kɔlɔnlɔ kɔnɔ sisan parce que ni ni tɛ i bolo e tɛ se ka pa sɔrɔ bon ma lɛnpresi sa sososan kurusan dɛmɛ bɛ hali katiina tɔw bolo kuwa Bon chose anw yɛrɛ dun b'a dɔn anw ka jamana ye tungafɛtaa jamana de ye maliden bɛ taa fan bɛɛ fɛ dans les cinq continents au monde i tɛ se k'i sen bila yɔrɔ si la n'i ma taa maliyɛn den sɔrɔ yan quoi donc n bɛ min ɲini an ka autorités fɛ a y'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kosɔn an ka faamaw a ye carte nina ani passeport a y'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na pewu maliden fɛn o fɛn bɛ mali kɔnɔ min bɛ mali kɔ kan u ka ni wolosɛbɛn bɛ min bolo i k'i ka wolosɛbɛn ta i bɛ taa i ka passeport ta ni carte d'identité consulaire ni o ye CIC ye n'o b'i bolo i k'o ta i bɛ taa i ka passeport ta n'a ye ni carte d'identité nationale n'o bɛ mɔgɔ min bolo i ka o ta mali la ye i bɛ taa i ka passeport ta n'a ye an bɛ min ɲini aw fɛ o ye ka carte nina ani passeport k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na pour que malidenw ka sɛbɛnko bɛ se ka nɔgɔya parce que chose n'i y'a mɛn k'i bɛ jamana dɔ sariyaw bato a papiye ko ni a fɛnkɛ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ ta papiye ko ɲɛnabɔra le donc o papiye o ma n'o i ta ma ɲɛnabɔ o jamana taw ɲɛnabɔli tɛ se ka nɔgɔya quoi donc je profitais de l'occasion ka n da se o yɔrɔnin ma quoi o tɛmɛnen kɔfɛ chose kɔmi waati kɔrɔlen don an tɛna se ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ Jaracɛ an bɛna a développer siɲɛ wɛrɛ inchallah en ce qui concerne nos élèves an ka ekɔlidenw minnu bɛ mali la ɛɛ minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ diaspora la ne bɛ min ɲini aw fɛ vous êtes nos futurs cadres an de hakili bɛ aw de kan avec la nouvelle technologie diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi aw yɛrɛ kan k'a lɔn k'a fɔ de kalan kɔni a nafa ka bon dan tɛ kalan nafa la quoi bɛɛ kɔni tɛ se ka kɛ faama ye bɛɛ tɛ se ka kɛ faama ye mais ne bɛ min ɲini école denw fɛ Ekɔlidenw aw k'a dɔn k'a fɔ de a bɛ ekɔli min na c'est-à-dire o y' aw ka baara de aw ka baara de y'o ye bi adamaden dun i bɛ baara fɛn o fɛn na il faut avoir ɛ il faut avoir l'amour de ton travail i bɛ baara min na o jarabi ka k'i la quoi o kanu ka k'i la ni o kanu kɛra i la tu vas avoir le courage de le faire la sa e yɛrɛ i bɛ kɔsi sɔrɔ ka baara min kɛ nisɔn bɛ baara min kɛ dɔn a ye ekɔ minɛ sɛbɛ la a ye ekɔ minɛ sɛbɛ la i la aw ka sisi de sɔrɔ da ale kɔ e se k'i nɔ' a ye taa ale kɔ o baden min bɛ su jakurara la a ka ca mɔgɔ kala mali bɛ yen malila fana dan t'a la aw minnu bɛ mali la ekɔlidenw ni aw ka sisi sɔrɔ ka taa ekɔli la

Ojri nusɔn o2tew bɛ o2 nfama denmisɛnninmifɛn ya iko de peresiz i bɛ jate min na o ma bɛɛ se' kɛ pered bɛɛ se' kɛ faama ye mɛ n mɔ bɛɛ kan ka se ka kalan ni i kalan i b'i yɛrɛ ɲɛnabɔ ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛnabɔ i fɛ donc ladilikan bɛ n bolo ka taa ekɔlidenw fan fɛ o de b'o ye aw y'a jija a ka ekɔli la a y'a jija a ka ekɔli la a ye baara kɛ ekɔliso la c'est-à-dire aw masa minnu bɛ ka dépense kɛ aw nɔfɛ pour que u bɛ se ka courage sɔrɔ aaa a ye ɲininkaliba de kɛ nin ye Ça, c'est une question phare. A ko munna tunkanfɛdenw tunkarankɛw u bɛ wari bila ka na so eh, wari nin a t'a naju a tɛ ka a tɛ a t'a naju ɲɛ quoi ko mun de b'o kɛ. Aa facteur caman de b'o la dɛ kun caman de bɛ o la quoi mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ne tɛ sɔn kuma de ma mɔgɔ b'a ko diɲɛ tiɲɛna diɲɛ ma tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ adamadenw de tiɲɛna quoi munna o tɛ ko mɛnnen yɛrɛ ye An bɛ fitinin an bɛ denmisɛnnin fitinin an n'an kɔrɔw ni an fancinin an bɛɛ tun bɛ dumuni kɛ minɛn kelen de kɔnɔ mais bi a bɛ cogo di bɛɛ tilara c'est-à-dire n yɛrɛ kun yɛrɛ kun de bɛ yen a ye taa buguda la bugufiyɛ la a ye taa buguda la a bɛ taa filɛ n'i taara cɛ tan sɔrɔ buguda min na k'a bɛɛ muso kelen denw ye ou bien a bɛɛ cɛ kelen denw ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ a bɛɛ bɛ sɛnɛkɛla a yɛrɛ ka foro de la a bɛɛ bɛ sɛnɛkɛla yɛrɛ de ɲɛ o tun tɛ yen fɔlɔ ni depuis o daminɛ t'a dɔn eh, chose eh, eh, kanu min bɛ don k'aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ban wa n b'a fɔ aw ɲɛna sisan an ko o tɛ ko mɛnlen yɛrɛ ça n'a même pas duré à notre enfance an tun b'an kɛrɛ don de an b'an kɛrɛ don ka dumuni kɛ de o b'a sɔrɔ chose mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ force y'a kanu don ɲɔgɔn na mais bi bi in na c'est le contraire ɛɛ an bɛ to ka yɛlɛ ni gɛ kɛ ɲɔgɔn ɲɛna n b'i fɛ de temps en temps des choses a donna yen fɛ a bɔra yen fɛ a bɛɛ wuya si tɛ si fɛ tuguni ɛ bon ni ele k'i to la ka wari bila ka d'a ma

Masi pa que o ye tunkarakarakɛ ka wari a tɛ se ka mɔgɔ ɲɛ a caman de de panlen' o la qu mɛ don porobi ma sɔ fɛ qu la kɔmi kasi o ye mun ye par exemple ne bi yan ne b'a fɛ ka wari dɔ bila ka taa so somɔgɔw ka wari ko dɔ fɔ aa karisa chose i bɛ nin wari hakɛ bila ka na bon ne bɛ o wari hakɛ ta ka dɔ fara o kan min bɛ fara a kan n b'a fɛ u ka taa o kɛ ka ko dɔ dilan ka bila ne ɲɛ avant mon arrivée avant mon retour quoi mais mɔgɔ minnu min yɛrɛ bɛ ne kɛrɛfɛ n teri n teri ninnu ni jɛɲɔgɔnw ne yɛrɛ t'a fɛ olu bɛ bɔ a kalama yɛrɛ k'a fɔ de m'a fɛ k'a bila ka taa donc ni k'a fɔ olu ɲɛna directement peut-être o dɔ k'a kɛ a ma marcher o bolo ou o k'a kɛ o ka erreur kɛ cogo dɔ la quoi o bɛ se k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna la chose n'u k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna fondamentalement ni n taara sigi ka miiri n b'a dɔn k'a fɔ de n kan k'a kɛ ɲɛ ma ou ele bɛ wari bila ka taa yɔrɔ min ɛ chose aw balima cɛ saba ou bien cɛ naani cɛ duuru de bɛ yen ni ele ka mɔgɔ kelen pe dɔrɔn wele ka wari bila ka taa bon ni o taara wari minɛ wari ta ka taa i kuru wari kan ka taa wari don da wɛrɛ fɛ peut-être i yɛrɛ ka wari min bila ka na a tɛna a bɛɛ a bɛɛ déclarer yɛrɛ a tɛna a bɛɛ fɔ tɔw ɲɛna o fana bɛɛ b'a la bon chose le fait que an tɛ ɲɔgɔn fɛ nin dɛ balimayaw tiɲɛna c'est à dire badenma tɛ ɲɔgɔn fɛ fadenma tɛ ɲɔgɔn fɛ voilà le gros problème tunkarankɛ tv depuis amérique a ka jiracɛ bila ka na ni o ye jajɛ ye a y'a bila ka na ni kuma min ye ne yɛrɛ kɔni ka ye ta la problème bɛ yɔrɔ min na ale de bɛ nin an tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni tout est gâté ko diɲɛ tiɲɛna diɲɛ ma tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw de tiɲɛna quoi Sinon hali n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ bi kɔmi kunun mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛma an faw n'an baw olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛma n'an kɛra ten diɲɛ bɛ segin a cogo kɔrɔ la donc ça veut dire que chose anw yɛrɛ de ka diɲɛ cɛn anw de cɛnna sinon diɲɛ ma cɛn ni i b'a fɛ ka fɛn bila ka taa so c'est normal i bɛ fɛn bila ka taa parce que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ de gɛlɛya b'an bɛɛ kɔ ye mais a ye communication k'an ni ɲɔgɔn cɛ quoi il y a une manque de communication qui fait aussi que c'est à dire euh, ko nin caman tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinon ni mɔgɔ saba bɛ i kɔfɛ i ye a bɛɛ wele k'a fɔ de bon les choses euh, n b'a fɛ wari hakɛ nin bila ka taa a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin a bɛ nin kɛ ten tɔ je pense que ni bɛɛ tulo donna o ra kɔni hali ni a ma kɛ à cent pour cent i b'a ɲini ɲɛ mɔ cogo cogo quatre-vingt-dix pour cent a bɛ kɛ ten tɔ mais an yɛrɛ b'a fɛ k'an dogo ɲɔgɔn na tunga fɛ an b'an dogo ɲɔgɔn na an tɛ foyi fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ an bɛ hakili di ɲɔgɔn ma bon minnu bɛ ɲɔgɔn kan e t' olu wele c'est à dire k'o bɛɛ alerter k'a fɔ de n b'a fɛ ka nin kɛ bon comment se fait-il c'est à dire chose ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ e sago ye a tɛ k'i sago ye Pa de aw tɛ ɲɔgɔn fɛ de don la i y'a bila ka min ma e hakili o bɛ a kɛ ɲɛ ma o tɛna a kɛ ten o b'a fɛ ka taa don bɛ taa bɔ a la e se tɛ ke su tu su mɛ dɛmɛ ni sokɔnɔmɔgɔ ka weleli kɛ k' a fɔ karisa Ee y a tel problème i b'i jija i bɛ wari nin ci an ma dɛ bon dans une semaine au plus tard e k'i jija ka wari nin bila ka taa o mɔgɔ minnu ka wari nin sɔrɔ dɛ o mɔgɔ minnu ka wari nin sɔrɔ olu bɛ tila ka wari nin ta n'u ye wari ta u bɛ taa so kɔnɔ ka taa wari nin mɔgɔ nin ye quoi hali u tɛ bi ka bi kɛ telefɔni kɔnɔ k'i weele k'a fɔ de karisa i ka wari min bila ka na an k'a sɔrɔ 80 ou 70 pour 100 o t'a kɛ fɔ i yɛrɛ min ye wari bila ka taa i bɛ tila ka weeleli de kɛ e karisa est-ce que aw ka wari sɔrɔ ee wa an ka wari sɔrɔ an yɛrɛ tun b'a fɛ peut-être wula fɛ ou bien tel moment n'o kun tun bɛ n'i weele quoi wuya don an tɛ ɲɔgɔn fɛ mais min ɲini an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲininkali duurunan ko chose ladilikan jumɛn bɛ n bolo ka se denmisɛn minnu bɛ tunga fɛ n'u bɛ wari bila ka na ka na di somɔgɔw ma ani somɔgɔw ko ladilikan jumɛn bɛ n bolo k'a lase u ma pour que wari nin bɛ se ka labaara ko ɲɛ bon ladilikan wɛrɛ tɛ ne bolo ladilikan min bɛ ne bolo o ye chose denmisɛn minnu bɛ tunga fɛ n'a bɛ wari bila ka na A ye wari bila ka na fɛ parce que an balimaw de don n'a bɛ wari bila ka na a y'a to an bɛ ɲɔgɔn communication kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ quoi n'an ye communication kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ hakiliw yira ɲɔgɔn na parce que i bɛ taa a sɔrɔ sisan teri jɛɲɔgɔn fila jɛɲɔgɔn saba bɛ ne la ou bien jɛɲɔgɔn naani ni ne ka proposer o ɲɛ aa ne yɛrɛ b'a fɛ ka wari hakɛ min bila ka taa so pour que u b'a kɛ tan u b'a kɛ tan u b'a kɛ tan olu fana b'u hakili di ne ma n'olu y'u hakili di ne ma sisan ne fana bɛ olu hakili ta ka fara n ta kan maintenant euh, wari bɛ bila ka taa di minnu ma so n fana bɛ olu wele ni u mɔgɔ kelen don mɔgɔ fila don mɔgɔ saba don

n'i taara ka t'i da k'i miiri la i teri minnu bɛ i fɛ tunga fɛ ani i balimaw hakilina i b'o hakilina fila ta ka fara i yɛrɛ b'i ta hakilina fara olu kan a bɛ hakilina saba ye o hakilina saba nin n'i ye olu fara ɲɔgɔn kan a ka ca la ala fɛ i bɛ wari min bila ka taa aw bɛna bɛn a kɛcogo dɔ kan n m'a fɔ n ko n'i ka wari bila ka na a bɛ se ka kɛ chose i sago ye 100 pour 100 mais n dalen b'a la kɔni fɛn o fɛn ye 80 90 pour 100 ye ni a ye hakiliw falen falen ɲɔgɔn na ka échange kɛ n b'a dɔn k'a fɔ de Ala ye masa min ye ni aw bɛnna kan min kan inchallah a bɛ se ka taa o sira fɛ. Bon o ye ɛɛ n balima minnu bɛ tunga fɛ yan bon minnu bɛ so yen vraiment n b'a ɲini aw fɛ aw k'a kɛ ee balimaya yɛrɛ kosɔn, a k'a kɛ Ala yɛrɛ n'a kira kosɔn ɛɛ ni a denw a n'a dɔgɔninw a n'a kɔrɔw n'u ka wari min bila ka taa di aw ma ko a k'a kɛ min ye a y'a jija a b'a k'o ye chose u bɛ yɔrɔ min na tunga fɛ yan nɔgɔman t'a la a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ donc mɔgɔ dɔ a dɔgɔnin dɔw bɛ yan a kɔrɔ dɔw bɛ yan a fa ye dɔw bɛ yan ni olu k'u siyɔrɔ bɔ ka jira a la quoi aw yɛrɛ dabali bɛ ban quoi ɛɛ minnu bɛ mali kɛrɛfɛ jamana na yan o ka nɔgɔ dɔɔnin o mais fɛn o fɛn bɛ Europe Asie Amérique non sɛgɛn da don dɔw bɛ si bon tɛ dɔw bolo ils sont obligés ka taa si dɔw fɛ n'i ka chance sɔrɔ bon dɔw bɛ si conteneurw kɔnɔ bon u b'u jija o yɔrɔ ka débrouiller ka baaranin minnu kɛ n'u b'o wari bila ka taa di aw ma a y'a kɛ balimaya yɛrɛ hinɛ kosɔn balimaya ka bon ala bolo ɲɛ ma o kosɔn a y'a kɛ o kosɔn aw bɛ u ka warinin ninnu ni aw yɛrɛ mago bɛ min na n'a y'o fɔ n'o dira ka taa di aw ma a y'o don o da fɛ mais n'u ka min bila ka na di aw ma ko aw ye nin don da nin fɛ ɲɛ a ye sabari a y'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kosɔn balimaya kosɔn a ka o don o da fɛ ok ladilikan min ne bolo chose n balima Tunkaranke TV baarakɛlaw depuis Amérique o ye chose o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye maliyɛn minnu bɛ mali la ye minnu bɛ mali kɔfɛ an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka jɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bamananw ko ten ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma inshallah n b'a dɔn chose ko caman bɛ nɔgɔya hali bi ala ka an ka maliba nin ala ka a lakisi ala k'a lakisi a bɛ dingɛ min kɔnɔ an b'a ɲini ala taala fɛ ala k'a ta ka bɔ dingɛ nin kɔnɔ an b'o ɲini ala taala fɛ ala ka an maliyɛnw ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn kelen ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ segin tuguni ka Tunkaranke TV ka a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a cɛ fara a muso kan a denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ani a lamɛnbaga cɛman diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. ale bi ala ka tunkarakɛ tɛ ala ka taga ɲɛfɛ ala ka taga ɲɛfɛ sen ma misi jara bilakila na n ka foli b'i ye p de plasi mɛsi bɔ ko joosi tɛ kɔntan plɛsiri e pma Sutu i ka de plasisi kɛ ka na ko bɛ kɛlɛke mini jansi tɛrɛ la tunkarakarake tɛ bɛ lamɛnbagaw ni tunkarake tɛ bɛ baarakɛla u b'a fɔ bɛ aw bila lajɛ lajɛlen ye ala ka baara ta ɲɛ fɛ ala k ka an jɛ ni ɲɔgɔn na caman ma aw yɛrɛ bɔra an ka an la a ye fɛn caman fɔ aw ye j'espère que aw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali dɔ sɔrɔ a la an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka tulomajɔ la halisa an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka se ka taa abonné an ka paziw la youtube sanfɛ ani facebook la tunkaranke tv an b'aw bɛɛ lajɛlen fo halisa dan tɛ foli min na nin de kun ye an ka jamukan ye k'a lase aw ma